Daalụnụ ụmụnne m n'ụbọchị taa anyị ga-eleba anya gbasara ụmụada maọbụ ụmụ ọkpụ ị ma ndị bụ ụmụada maọbụ ndị bụ ụmụ ọkpụ gede ntị ụmụada maọbụ ụmụ ọkpụ bụ ndị so na-etinye aka n'ịhazi ọchịchị ụmụ ọkpụ bụ ndị a mụrụ n'ụlọ a lụọ ha n'ụlọ maọbụ n'ama ha bụ ụmụ nwaanyị a mụrụ ha n'ụlọ a lụọ ha n'ụlọ maọbụ a lụọ ha n'ama nwaanyị ọbụla a mụrụ n'ụlọ ọ lụọ di n'ụlọ maọbụ ọ lụọ di n'ama bụ ụmụ ọkpụ obodo ahụ a mụrụ ya ụmụada so na ndị a na-enye ugwu na nsọpụrụ n'ala Igbo. N'oge ụfọdụ, a naghị agbagha okwu ha agbagha n'obodo site n'ikikere ha nwere. Ụmụada bụ ndị nwere ikikere nke ukwuu. Ha kwu ha n'okwu gbawam, etu ahụ ha kwuru ya ka ọ dị. Mana ọ bụghị oge niile, oge ụfọdụ ka ọ na-adị ire. mana ụmụada nwere oke na ọrụ dịịrị ha n'ala Igbo oke na ọrụ ahụ dịịrị ụmụada ka m ga-akpa ugbu a ka ị gede ntị mara ihe bụ oke na ọrụ ụmụada nke mbụ ụmụada na-enye aka soro kpezie esemokwu dapụtara n'obodo ụmụada ga-abịa tinye ọnụ kwuo okwu hazie ihe ahụ arụ ahụ na-eme n'obodo akwụsị a maa arụ ahụ ikpe sị ihe a jọrọ njọ o so bụrụ o nwere nwoke na-emegbu nwunye emegbu ọ bụ ụmụada ga-aga dọọ ya aka na ntị sị ya sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ nwoke ahụ ga-akwụsị ịdị na-emegbu nwunye emegbu maọbụ na-eti nwunye ya ihe ọ bụ oke na ọrụ ụmụada ọ bụrụ n'akwamozu n'ala Igbo o nwee ka nsogbu ọbụla maọbụ esemokwu ọbụla si dapụta n'etiti ndị na-akwa ozu maọbụ n'ebe a na-akwa ozu ọ bụ ụmụada na-enye aka soro dozie ya bụ okwu maọbụ ya bụ nsogbu ihe a na-agakwa siriri werere ihe a bụ oke na ọrụ ụmụada ọ bụrụ na nwa okorobịa tozuo ịlụ nwaanyị ụmụnna ụmụada ezinụlọ na-alụ nwaanyị ga-eso duga onye ahụ na-alụ nwaanyị ka ọ gaa kpọta nwaanyị ọhụrụ ụmụada na-eso oge ụfọdụ gaa soro lụta nwaanyị ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ọdachi na-adabido ezinụlọ maọbụ obodo ụmụada ga-eso gaa n'afa chọpụta ihe mere ihe dị otu a ji adị ihe mere ọdachi ya ji dabido ezinụlọ dị otu a maọbụ obodo ha si n'ime ya eso gaa n'afa dibịa agbaara ha afa ha achọpụta ihe butere ya bụ ọdachi ụmụada na-esokwa na-ahazi obodo ha ga-ahụ na ahịa dị ọcha ha na-ahụ na ụzọ mmiri anaghị eruchi eruchi ha na-ahụkwa na mmiri na-adị ọcha ọ dịala ọtụtụ oge anyị si eme ihe onyonyo na-akụziri gị asụsụ Igbo ha niile nọcha na YouTube ị gaa na YouTube ị ga-ahụ ha niile ndewo binyere anyị aka na subscribe ewetago na-esonye anyị na Facebook na-akwado ihe anyị na-eme ka ọ ga-abụ anyị enwe mmasị na-ewepụtakwa n'oge ọzọ maka e too onye gwọrọ akịdị ọ gwọta ọzọ ndewonụ